Faoi dheireadh thiar thall, tá mé saor, tá an ghrian ag teacht isteach orm agus tá mo chraiceann go nimhneach faoin UV. Urgh! Níl mé ach ag magadh. Tá muid ar ais le sraith nua i ndiaidh tamall fada ach mar is gnáth, tá mé anseo le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, tá mé anseo ar dtús báire, le Áine Mhaoir. Áine, cad é mar atá tú? thar a bheith sásta bheith ar ais agus just láithreach, sílim gur gá dúinn leithscéal a ghabháil fá choinne bheith chomh ciúin le sé mhí anuas, gan aon fiú, gan aon fhógra a thabhairt do dhuine ar bith, a just disappeared. Ní raibh muid thart. Bhí, mar a dúirt Hugh, bhí sé istigh sa phríosún. Ní raibh rud ar bith go dtiocfadh linn a dhéanamh faoi. Ach tá an hiatus thart agus tá mé delighted faoi sin. Yeah, I don't know cén fáth nach ndearna muid notes app apology le, you know, really proper, you know, dá rud é go raibh muid cancelled. Agus ag caint ar lad a bhíonn cancelled go minic, tá muid anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Yeah, go maith.
Agus tá a fhios agat féin, like, ní theastaíonn ach sé mhí uait agus beidh tú, ní bheidh tú cancelled níos mó. So ní bhíonn tú really cancelled ach sé mhí ag an am. So, you know, ar ais, réidh le haghaidh botúin a dhéanamh aríst, réidh le haghaidh cúpla Sorry, chuir an art, you know, the usual. Ach nó, go maith, bliain úr, tús úr, de go deas bheith as le mo chus chumrádaí, mo cáirde, mo chus cháirde is fearr. So, deas a bheith cancer beríst agus, yeah, basically just get a catch-up, you know, me, that was age, basically an hiatus ach you know the group ní raibh an WhatsApp ag cineál lighting it up ná tada ach an oiread so you know we have to catch up ceart anois agus tá muid just chulann isteach sa catch up sin freisin. Agus I wonder ar shíl daoine nach raibh muid cairdiúil níos mó mar gheall ar nach raibh rud ar bith ráite ag daoine.

I kind of wish go raibh. I know, bheadh sé ní ba shuimiúla don, don phodchraoladh, ar son na pod. Céard fá just má dheireann muid rudaí saghas like, like really vague anseo and then nuair a cuireann muid an trailer le chéile ansin, so más rud é go bhfuil tú ag éisteacht leis an pod seo nó ar na meáin shóisialta anois whenever and it's muidinne being like ní chreidim gur dúirt tú sin liom or like seo an dóigh go mothaímse really faoin situation sin, like I think b'fhéidir go mbeadh rudaí mar sin. go maith le, you know, to to tease them in, but níl níl aon beef, um, no Brazilian beef anseo. Sílim go mbeidh an podchraoladh níos fearr ná a bhí cheana. Mar gheall ar, sílim nuair a glacann tú sos mar seo le aon rud sa saol, tagann tú ar ais le like, fuinneamh, eolas úr, rudaí atá suimiúil, atá i ndiaidh tarlú faoi saol s'againn. Sílim go mbeidh seo níos fearr ná a bhí sé riamh.

It was only a matter of time. So bhí neart rudaí a tharla le linn na sé mhí seo a bhí muid imithe agus I think go gcaithfidh muid tosnú leis an cheann is mó a tharla ar dtús báire. Áine, an bhfuil do lámh saghas trom faoi láthair?

D'iarr Cillian orm é a phósadh! Mothaím gur seo rud atá ag teacht le fada don bheirt agaibhse, an méid uaireanta go bhfuil seo pléite againn ar an bpodchraoladh agus an bheirt agaibhse ag súil leis an lá mór, cúis cúis daoibhse, gléasadh suas, gabháil amach, taitneamh a bhaint as an lá. Agus tá sé ag tarlú ar deireadh, tá sé ag tarlú i mbliana! Bhí imní orm, do you know what, it was like bhí, nuair a fuair mé an glaoch sin, ar an oíche sin agus bhí mo fón chóir a bheith chun fáil bháis I was like má chaillimse amach ar an fucking gealltanas anseo because nár charge mé mo fón bhí mé chun a bheith absolutely fucking ar buile agus ansin chuir but fuair mé an glaoch ina dhiaidh sin agus I think gur mhothaigh mise níl a fhios agam ar mhothaigh tusa an dóigh chéanna James like mhothaigh mise go bhfuair mise geallta fosta like really bhí mé They like thosaigh mise ag gabháil like oh my god, oh my god I was like oh yeah doch, oh sin dochreidte, yes, yes like ba bhreá liom sin. Bhí mé absolutely buzz up, bhí bhí sé Yeah, just dochreidte, me too. Fuair tá video agam de, rinne mé screen recording ar achan duine a ghlaoigh mé air um, mar go raibh mé ag iarraidh TikTok a chur le chéile agus Raibh a fhios agat nuair a raibh, nuair a chuir mé glaoch, raibh a fhios agat cad é go raibh mé ag dul a rá.
Bhí, bhí smaoineamh agam, I was like tá siad ar saoire le chéile ehm agus you know bhí sé, agus also fosta like nuair a rud é go gcuireann tú like see dá rud é go raibh tú like in group chat whatever agus má chuireann duine éigin like video call is díol nach bhfuil eagraithe roimhe it's always like holy shit caithfidh tú urchar seo like anois like it's never like a like that like the rudiger knew to all you like it would have been like a phone call or like a voice yeah. or no whatever yeah. but because it was video call I was like she care of me running at the echo oh my god oh my god it's ha- a race mission mission as if like I was going up the aisle it's finally happening, it's, it's happening. oh my god it's happening to me that I'm getting a phone call to go on with Cara Galta I can't believe it

So bhí dinnéar againn agus shíl mise go raibh muid ag dul chuig an dún seo ina dhiaidh agus is é seo an dún is airde san Eoraip is dúirt Cillian, Ó rachaidh muid ann, beidh thig linn rothaíocht thall ann is amharc ar luí na gréine. Agus faoin am go raibh an dinnéar ite bhí mise ag smaointeamh Jeez ní shroichfidh muid é, you know, tá sé, tá sé roinnt, tá sé giota maith ar shiúl. Cillian, No, no, no, come on, rachaidh muid. So thosaigh muid ag gabháil, is i ndiaidh like 15 nóiméad, I was like for feck's sake like tá tá seo i bhfad níos faide ar shiúl ná a shíl mé go mbeadh sé, em ní raibh muid ag dul é a shroicheadh fá choinne 15 nóiméad eile, leaindeáil muid ag an bhun, bhí an ghrian ag dul faoi like ní raibh sé, ní bheadh muid ábalta luí na gréine a fheiceáil. Is lean sé air and he was like right now tá muid chun an rud seo a dhreapadh, dún a bhí 100 méadar in airde, Tá sin ard fá choinne dún. Now bhí céimeannaí, but bhí fós, it was like, sean-trek ceart suas. So faoin am gur shroich muid, bhí drochghiúmar ormsa. I was not happy. Like, shíl mé, tuige a bhfuil sé do mo tharraingt suas anseo, tá mé ag cur allais anois, tá mé in ainm is a bheith, you know, ag ligean scíth ar mo chuid laethanta saoire, and I just feel sweaty, is bhí gaineamh achan áit, and I'm just, ugh, ní raibh mé ag baint sult as. Leaindeáil muid suas agus bhí mé as an. But bhí luí na gréine díreach i ndiaidh tarlú, so bhí sé fós like bándearg, bhí sé dochreidte, is bhí moll mór daoine eile thuas ansin. Is ansin uh, dúirt Cillian liom casadh thart agus amharc ar bhaile éigin eile a bhí gar dúinn. Mm -hmm. Is chas mé thart, dúirt sé ó amharc ar an mbaile sin thall ansin. Is chas mé ar ais is bhí an bosca oscailte aige agus d'iarr sé orm i nGaeilge. An bpósfaidh tú mé? Yeah. Yes. Yeah. Yeah.

a ghlacadh leis. Just d'inis muid do like d'inis mé do mo mham agus mo dhaidí agus mo dhearthair láithreach and then just chuir mé glaoch ar mo chuid dlúthchairde nuair a chuaigh muid síos an dún sin ar chuir mé glaoch ortsa. But go poiblí like ní dóigh liom gur chuir mé rud ar bith ar Instagram faoi choinne cúpla lá. Bhuel é sin ráite Adjacent to bheith geallta an chéad lá eile bhris mé mo chos. So bhris mé mo chos ar an lá deireanach den tsaoire. So that was like trauma. So bhí orm eitilt abhaile go hÉirinn le cos briste agus fáinne ar mo lámh. You win some, you lose some. So ní raibh mé ábalta déileáil le Instagram posts a dhéanamh faoi choinne cúpla lá go dtí go raibh mo chos giota beag níos fearr. Hey look, dá mbeadh tú

Is so tá tú go hiomlán ag brath ar dhuine éigin eile, chomh maith le aire a thabhairt duit, cos ní thig leat siúl, like. So ag gabháil suas síos staighre and stuff and oh my god, bhí sé, bhí sé an-dian. Yeah.
Not, not for me. But hey, tá mé geallta! Yay! Sin an rud is tábhachtaí. So what to do anois, is it like Cé chomh práinneach is atá sé ar d'inchinn like being like ok caithfidh muid fáil réidh le you know caithfidh muid eagrú you know áit le le bainis a bheith againn caithfidh muid eagrú like is it like rudaí a bhíonn ar Bhuel, is d'inchinn é- an t-am ar fad. is é déanta. Is é Oh.
déanta No, agam. no, Type tá- A. Cheim But- scu- Hugh, cheim scuairt a rá, like,

muid ábalta an dáta go raibh muid ag iarraidh a fháil so tá sé ag tarlú i mbliana, deireadh an tsamhraidh agus tá muid uilig ag súil go mór leis! Buzzing. I can't wait. I'm a whole Beidh na buzz off.
lads, beidh na lads, uh, uh, beidh job éigin agaibh. Tá mé Yeah. cinnte, tabharfaidh mé job éigin daoibh, yeah. Well, must muna bhfuil mé ag gig an oíche chéanna you know me and yeah, might um, what do you call it

So everyone's happy, you know. Everyone's happy.
Everyone's happy. Yeah. Téann Running Up Image Inge ag bainis é Áine and also I get to get punched in the face in uh, it's a Emma. Uh, Win-win.
I, listen, sin an rud amháin bhí bhí harm. Um, it was beautiful. And then, sorry, bhí, so bhí uh, for my car pasta im léana agus an ceist a bhí agam dífa was, an ceist bhí agam dífa was, Céard é an plean don Nollaig because obviously it's like an chéad cheann mar teaghlach. Mm. So cén réiteach a mbeidh agaibhse ar seo éinne or is this like whole pie in the sky anois ag an pointe seo? No, bhuel seo rud go raibh mé díreach ag smaoiteamh ar an Nollaig seo mar arís chaith muid é Teaghlaigh s'againn, níor chaith muid le chéile é. Níor chaith muid Nollaig riamh le chéile go dtí seo. Mar is breá liomsa an Nollaig atá agamsa sa bhaile le mo thuismitheoirí, is breá leis an Nollaig atá sa bhaile aige lena thuismitheoirí. Agus, like, tá grá ollmhór agam do thuismitheoirí s'aige but b'fhearr liom bheith i mo theach fhéin an lá sin ná le clann s'aigesean, do you know. So bhí cúpla duine ag rá liom go ndéanann achan duine é seo, ní sin just muidne, go bhfuil sé an-choitianta just fanacht le do chlann agus slán a rá leo ar an lá. But níl aon, níl fhios againn, níl réiteach againn. Bhí muid ag rá b'fhéidir achan dara bhliain, so go gcaithfinnse bliain i dteach s'aigesean, go gcaithfeadh seisean bliain thall i dteach. Ó, tuigim, yeah. Go dtí go mbíonn babas thart, do you know? But dúirt dúirt duine éigin liom go dtí go mbíonn páistí agat ní gá duit an Nollaig a chaitheamh le do phairtnéir. And I was like, OK, cúpla bliain eile so. Phew!
Oh my God, my God. I think go mbíonn sé go deas nuair a dhéanann tú like chuile dara bliain ach like freisin

Ceist an-tábhachtach agam duitse faoi láthair. Because I'd say gur am actually an-dheacair é seo anois duitse. Yeah, tá mé fós singil agus níl aon dul chun cinn déanta fós agam ar dada. No, no, no. Tá ceann amháin agam an chéad bhliain eile, like i mbliana basically, agus the safest bet ever nach mbeidh plus one ag teastáil ag aon bainis, as in for the maybe the next three years. Like, who knows? How long this lasts, I don't know. But chuile uair that I think I'm ready to be hurt again, I do. you know what? Tá tú i ndiaidh teacht bealach an-fhada because amharc tú ag gáire ort féin anois tá tú self-deprecating ní raibh tú mar sin cúpla mí ó shin so no.

Nach bhfuil cead ní plus one smear wheel? No, not What? one bhfuil ana go mar an duine. Oh, That's normal. Damn.
Sin cean go le hinge proms bhí go rám.
Yeah, we would draw like Bedini chocolate, like Colleen the ran like Crystal, no Tiffany, you know. oh yeah.

Mar níl tú mar, em, mar champion na hÉireann níos mó. Mar go bhfuil, go, mar go bhfuil foireann nua ann anois atá ar barr an chnoic i ndiaidh gur, em, i ndiaidh an deireadh seachtaine seo caite. You know, so caithfidh sé go bhfuil sé an, an-deacair duit déileáil leis an, uh, from that fall from grace, you know?
Yeah, yeah. No, like, yeah, I know, was that. Ní bhfuair muid an trí trí chéad seasca cúig lá héin. Um, yeah. uh, ach, no, breathnaigh, Deas feiceáil, obviously, ní raibh muid in ann gabháil ag ceann sóisir i mbliana, mar go raibh muid suas idirmheánach, you know, sin dul chun cinn deacair a dhéanamh i, i mbliain. Bhí mise thar, thar lear le píosa maith freisin agus nuair a tháinig mé ar ais bhí, bhí, ní raibh ann ach cúpla cluiche fágtha is rudaí, bhí roinnt daoine eile bailithe thar lear is rudaí, so yeah, bhí bliain deas peile ann ach like yeah, go deas feiceáil

go mbeidh na curaithe na hÉireann faoi láthair muid. So, no. tá, I, like, bhí muid mar curaithe na hÉireann anois, so tá sé sa, uh, san aimsir chaite, unfortunately. No, I know. Yeah. But listen, yeah.
a bhfaca tú go bhfuil, go mbíonn uh, Cormac Begley ag landáil ag na, na dressing rooms i ndiaidh An Ghaeltacht, like, mm. na, na cluichí a bhaint, whatever, dúirt mise le duine éigin go bhfuil sé ar nós Dermot Kennedy na nGael. They just appear. Más rud é go dtarlaíonn rud ollmhór, beidh sé ann. What do you call it? Tá mé gafa leis. Absolutely gafa leis. Chonaic mé, chonaic mé físeán thuas aréir agus Pádraig Ó Sé leis an amhrán agus chuile rud agus fiú ag an cluiche, like, Dáithí Ó Sé, bhí sé neart uaireanta le feiceáil ar TG4 ag an gcluiche inné agus sin. like, obviously ceann de na roghnaitheoirí atá aige ná eh, acu ná Dara Ó Cinnéide, so like, Mm. you know, laoch na nGael, It really díreach sin, is. like, so, you know, it's cineál rud deas go raibh siad agus go raibh sé sin acu ach, agus, you know, rud ar bith le Dara Ó Cinnéide, soft spot in my heart don fear sin, so, uh, bhí mise definitely gur ar sin a, a ruchtáil, because tá pictiúr thuas againn sa mbaile, uh, dhomsa agus mé, tá mé ag rá thart ar cúig nó sé

Iontach. An é sin an grianghraf a thaispeáin an meicneoir domsa ar an gCeathrú Rua duitse? Bhí pictiúr aige duit le mohawk beag faux-hawk ort. Yeah, sin a...
Corn agat.
No, sin, sin bhí muid ag fáil geansachaí nua an bhliain sin faoi dó dhéag, so yeah, that was

cúpla mí I'm no longer champion. No I feel like I feel like bhfuil rud éigin eile a tharla ansin le déanaí atá tú you know a bhfuil slightly níos mó ná nach bhuaigh tú cúpla cluiche peil like I mean that's nothing new agus I'm thinking rud is mó b'fhéidir is go bhfuil uimhir oh my god sorry an tugtar yes

like, tá mo bhreithlá ar an naoú lá de Eanáir, so like it's basically new year, like what's that, so like ní dhó- like ní bhíonn tú riamh ag goil thríd an bliain ag rá oh jeez tá mo bhreithlá ag teacht aníos, cos just nuair atá deireadh an bliain ann, sin nuair atá mé ag casadh bliain úr, so umm is dócha gur chaith sé liom b'fhéidir an dara, tríú lá de Eanáir go, oh bhuel tá mé ag goil a bheith tríocha i gceann cúpla lá but. Yeah, look, caithfidh mé a rá, umm Bliain deiridh a bhí agam sna 20idí is probably an bliain is fearr a bhí agam ariamh so it was a good good year to rattle stuff out like um, was out rinne mé loads taisteal agus bhí Corn na hÉireann i fiche fiche cúig um, Comórtas Peile na Gaeltachta roinnt roinnt rudaí mar sin agus sin mé anonn go Meiriceá chuaigh mé Machu Picchu massive thing ticked off the bucket list Eh, agus ansin, yeah, roinnt bainiseachaí, eh, ceann thar lear, is rudaí mar sin, like, so, yeah, bliain, bliain unreal, in fairness, like, caite le daoine maith, is rudaí, like, so, bhí sé go deas, agus fuair mé bronntanas, bronntanas deas freisin ó mo chlann le haghaidh bheith ag casadh 30 agus bhí deireadh seachtaine maith agam, eh, leo freisin, like, you know. Deacair an t-am seo de bhliain like mí Eanáir, like, chonaic muid cara linn, Póilín Nic Géidigh a rá, cé chomh dona is atá, ehm, breithlá i mí Eanáir agus tá mé féin is tú féin sa mbád céanna like chomh cóngarach le chéile táimid in Eanáir so Yeah, ar laghad tá mise ag deireadh na míosa, mar a dúirt siad bíonn tú kind of, bíonn daoine ag teacht amach as an hibernation ag an am sin den bhliain ach tá sibhse díreach ag an tús ansin agus níl duine ná deoraí ag iarraidh rud ar bith a dhéanamh, go maith

Tá achan duine reoite, tosaíonn siad ag defrostáil, sílim, ag deireadh mí Eanáir.
Yeah. Yeah, look, look, ja- uh, look, brother, first thing is, tháinig an bhreithlá liom, yeah, I'll- what was like, was that, cibé ar nó dom, dhomsa anyway, so tháinig sé liom bheith ar ais ag scoil. So, obviously, ar ais ag scoil ag an tús, agus sin, uh, mar gheall go raibh mé mí Eanáir, um, Bhí mé, bhí sé go maith dhom le peil Ghaelach, mar gheall, bhí bliain níos mó a'msa ná go leor de mo chairde, sa mbliain fúm, so, was that, bheadh sé siad, seisean ag dul ar aghaidh go faoi cúig déag ach bheadh mise fós faoi ceathair déag, ach nach mbeadh idir muid ach, tá's a'm idir ceann, mé fhéin is ceann de mo chairde Charlie liom, ní raibh ann ach 11 lá ach tá seisean 95 is tá mise 96 so tá bliain extra a'msa ansin i bpeil. Yeah tá. Mar an gcéanna le ceol le Comhaltas na grúpaí ceoil bheadh daoine atá just níos sine ná mé imithe ar aghaidh like yeah rud díreach céanna. Is bónas ann like is bónas beag atá ann le haghaidh do bhreithlá a bheith ag an am is gruama den bhliain. Tá's a'm bhí like chuaigh muid amach le haghaidh cúpla cúpla deoch Dé Sathairn, agus like just ní raibh mórán de na lads even ag ól, like bhí sé just fánach, like bhí cúpla duine againn ag ól, bhí cúpla pionta againn, bhí sé grand breathnú ar an rud, bhí basically an pub againn dúinn féin, so bhí sé sin go deas freisin, like so yeah, it's not the best, like. níor thuig mé go dtí go raibh mé i mo dhuine fásta gur drochrud é breithlá i mí Eanáir. Mar Yeah. tá tú óg, yeah, mar dúirt tú, tá tú just ar scoil agus faigheann tú do cháca agus téann siad abhaile and like Ní raibh mórán ag tarlú cibé agus ansin fiú nuair bhí mé 18 bhí achan duine ar an ollscoil fós sásta dul amach i mí Eanáir. So ní raibh siadsan ag déanamh aon dry January so ní raibh aon fhadhb ansin. It was actually just sort of ó 23 ar aghaidh gur thug mé faoi deara, oh wait, níl daoine ag iarraidh ceiliúradh an t-am seo den bhliain, ní rud maith é seo. Tá sé chomh. Mar bhí ceiliúradh déanta acu.
Ní sé cos le úsáid hiú atá tríú lá go dún i láir mm. tara bang callige everything you know yeah just the park look there you know mar bhí si disco consider nar bhil ní sin na mí man fóhar that stop themselves Bei sé really sas leis féin nuair a tagann an samhradh achan bhliain agus ar an darna lá go mbíonn an June Bank Holiday agam le le aon rud. You know like like bímse it's been it's worked out great domhsa le le Tom anuas whatever you know tá muis tá mé ag dul chuig like cluichí peil achan bhreithlá anois agus you know agus bíonn rudaí ar siúl ar an June Bank Holiday agus then like you know Lions all wore Achan rud, I suppose, nach bhfuil mo, I don't know, Lyons faoi láthair fosta hurd but like, like the theme eh, but oibríonn sé maith eh, great domhsa, achan bhliain. So, cén, cén mhí é arís? Tá like mí ann, an mhí is fearr le bheith rugtha de rud é má bhfuil tú ag iarraidh dul isteach sa pheil. Is it mí Eanáir or is it, Yeah. céanna?

agus sin, tá step ahead agat, basically, má tá tú níos sine ná chuile dhuine eile ar an bpáirc, so, yeah, sure, decent going on, like. Ach, yeah, tá cara eile liom freisin, is níl, níl seisean 30 go dtí mí Aibreáin, agus is seod é an bliain, is seod é an t-am gon bhliain i gcónaí, a mbíonn sé, like, ag rá, oh, James, like, tá tú actually chomh sean, Like, ach tá an oiread bainte amach a'd. I, tá súil agam go mbeidh an méid sin bainte amach a'm nuair atá mé chomh sean leatsa, agus níl ann ach friggin trí mhí idir muid, like. So, is seo, is seod é an, seod é an tréimhse is measa gon bhliain, chuile bhliain beo, ó mo bhreithlá go dtí a, breithlá eisean, mar tugann sé aníos é chuile uair beo. Like, ceapann an oiread daoine go bhfuil sé i bhfad níos óige ná atá sé. Agus, like, mar, ní raibh muid sa bhliain céanna ag an scoil, bhí sé bliain fúm. Agus, ach bhí muid i gcónaí, bhí muid ag peile le chéile tríd é. Ach, like, fós féin, ceapann daoine, like, oh, níl, níl sé, níl sé chomh sean le James. Ach mar go mbíonn sé fuckin' á rá i gcónaí. So, like, is sin rud greannmhar, like, but yeah, yeah, yeah.
Look, James, níl aon fadhb Ah, ar The well. Sil- níl aon fadhb ar The Silver Fox. Sin ceart go leor. Ná bí- Ah, look, can't wait. Beidh i bhfad níos mó ádh orm mar Silver Fox ná bhí mar mar fucking brunette. George Clooney.

I ndiaidh a bheith ag obair le RTÉ le cé mhéad mí anuas anois? Oh God, tá muid ag teacht suas ar bliain! Ní hea, sin rud aoibhinn é.
Which is crazy, you know.
Yeah, ach tharlaigh roinnt athraithe duit le cúpla mí anuas agus tú busy, busy leis sin.
Yes, what do you call it, I, you know, tá mé mar pháirt den cult anois, I've joined the, we're going to go to the moon. Yeah, that's about what I do. Tá,

Ní féidir go bhfuil mo chlár féin agam ar 2FM, like, like craiceáilte. So, no, bhí bliain den scoth, agam, bhí sé chomh deas, like, you know, just taithí den scoth. Rinne mé cúpla clár teilifíse, which is mental fosta you know tá really bhí mé ag rá seo le daoine like like fiche fiche ceathair I would say probably ceann de na blianta is measa a bhí agam fiche fiche cúig dúirt muid ag tús na bliana twenty twenty thrive agus really like like níor cheap mé go raibh sé chun obair chomh maith sin agus a dúirt mé b'fhéidir you know an rud seo faoi manifesting agus b'fhéidir go bhfuil Tá like fírinne ann. B'fhéidir go bhfuil daoine ann, b'fhéidir go bhfuil sé actually, go n-oibríonn seo, má deireann tú go bhfuil rudaí chun dul go maith, go, Nach go dona.
ndearna muidne léamh tarot le Emma thart ar bhliain ó shin Oh yeah! agus dúirt sí go dtarlódh, go mbeinnse geallta. Yes. Caithfidh muid dul siar agus amharc ar cé mhéad de seo a tharlaigh. Ar dhúirt sí rud éigin duit ó thaobh posta, chomh maith? I think gur dhúirt, yeah, I think gur dhúirt sí rud éigin faoi, faoi post úr eh and I think gur dhúirt sí go mbeadh eh leanbh agus páistí ag James eh you know I think, I think, I think sin a, I think sin a rud Tick, tick, dúirt tick.
Yeah, exactly, perfect, you know. Listen, Yeah, just now, yeah. Ma- Madam Emma, jeez, like, ba cheart achan duine bheith ag dul ag Emma. beidh, yeah.
Bhí sé just, yeah, well I've tá, really an, an bhliain a bhí agam was really grateful, do you know, agus go raibh, gur bhuail mé leis an méid seo daoine class agus go raibh mé chomh gnoitheach an t-am ar fad, like ní, níor really ghlac mé saoire ar chor ar bith. Sin an fáth, sin é ceann de na rúin atá agam i mbliana is le actually dul ar saoire agus am a ghlacadh, eh, le suí síos. agus gan aon rud a dhéanamh. Now I say that agus an chéad saoire atá bookáilte agam don bhliain is to do like a euro trip trasna ar an Eoraip ag caitheadh níos mó, not níos mó ná ceithre uair is fiche in achan uile cathair. Like now I'm literally just gonna bounceáil ó achan uile áit. Tá plans aige, tá an itinerary craiceáilte.

oíche in Slovenia, or yeah in Ljubljana agus ag dul go Lake Bled, em oíche in Vienna, em dhéanamh dhéanamh dul ag an opera, an maidin dár gcionn and then ag fáil traein suas go Prague ar an Déardaoin le dul chuig an bhuel le le cuid eile ag dul chuig an cluiche na hÉireann. Em. Agus tá mé actually fanacht dhá oíche in Prague mar go mbeidh cuid mhaith cairde ann em agus ansin ag dul go Munich ar an Satharn I think mé fanacht go dtí maidin an Luain I think tá mé actually déanamh dhá oíche in Munich fosta and then ag dul síos go Vienna an Luan Um agus a dtig fagháil tráthnóna an Mháirt. So it's like literally like boom boom boom boom boom boom. So it's. Tá tá na háiteanna níos tá na háiteanna seo níos faide ar shiúl ná a shíleann tú nuair tá tú á bhookáil. Fiú mise chaith mé trí lá in achan áit is mhothaigh mé like god tá mé absolutely scriosta. Tá sé deacair an taisteal uilig sin a dhéanamh. It's what's what's six hours on a train, do you know? Yeah, you know.
Níl ann.
Cheapfainn go bhfuil an ability ag Hugh, go bhfuil sé just in ann titim a chodladh in áit ar bith. Yeah, agus just leanúint ort chomh maith. Mhm, yeah, oh no, tá, tá, absolutely, like, like, mar, mar a deirtear, I could fall asleep on a clothesline, like, sin é, cineál de, an, like, sin an vibe atá agamsa, and then, más rud é go bhfuil mé ag baint sult asam féin, like, tá mé definitely ag gabháil a bheith ag bounceáil just idir, na háiteanna difriúil. Like más rud é go bhfuil aon gigs nó aon like áiteanna like ceol beo whatever ann beidh mé ann achan oíche and then beidh, I mean tá mé ag gabháil chuig an opera like tá sin bookáilte agamsa which is hilarious eh go mbeidh mé ins like you know like the equivalent of the National Concert Hall i Vienna ar an Céadaoin agus ansin beidh mé le you know cúpla míle Éireannaigh sweaty is the in pub éigin in Prague and like laistigh de 24 uair. I Um. can just imagine an friggin punk-rock underground moshpit a mbeidh tú ann i Munich nuair a just Oh yeah. absolute

But no no, like, bhí just bliain den scoth agam, I actually can't, like, ní féidir liom really mórán níos mó ná sin a rá, it was just, you know, bhí achan nduine, bhí achan rud really go maith, bhain mé an-sult as an obair, bhain mé an-sult as cur tús le rudaí difriúil, na projects ar fad a bhí mé ag obair air, agus ansin na daoine ar bhuail mé leo, na daoine atá go fóill i mo shaol, na you know an craic ar fad, na gigs ar fad, now I will say chuaigh mé go dtí níos lú gigs i mbliana ná ná anuraidh, which was a little you know níor Ní drochrud é sin though. yeah yeah but anyway ní fhaca mé ach 113 bannaí difriúil in áit 130. Sin fós níos mó ná péire sa tseachtain. yeah.
But I mean like, you know, like féiltí agus mar sin, you know, like ní féidir leat really, you know, like he's like... Fiú bhí sé
like beagnach mífholláin an méid bannaí go raibh tú ag dul chuige anuraidh. Yeah.
Ooh, I was going to say tá mé ag éirí níos fearr and then I remembered go bhfuil, cá mhéad bannaí feicthe agam i mbliana go dtí seo.

You're like Hugh. Hugh. Bhí aon am a chaitheamh leat fhéin. Hugh, Hugh, gabháil ar ais ag an aerfort, like we're, like we're the dollar a haon seo, you know. This is consistent behaviour though, like tá muid seo, tá muid seo, déanamh seo Mm. mo saol iomlán. So, Hey, if it ain't broke, don't fix it. and it definitely, well I'm broke,

My hairless chest Tá man é déanú backs all Backs I can crack. yeah the backs I can crack oh my god um but no really really sad Okay, so so
gun vertigo to Oh, put God. you on the spot. oh no
What is your pit and peak go háhí sa fé cuaig? Ooh.

and pits then was there high cheese ag an one yeah you hate to see it I mean yeah that's vision alpha yeah. I the, the person or there's the like Ken pit view and I was like she's not gonna say geld I was like she's geld a chocolate should have rat Killian Bart my king you know um You marry him, my king. You know na mná sin is glaonn siad my king ar fhear céile s'acu, like. Oh God.
Oh my God, no. Yeah. That'll be you.
That'll be me.
I'll be calling my wife my king. Um, what do you call it? Céard é an pit and peak a bhí agamsa i mbliana? Oh, do you know what? Agus is maith an rud é seo a rá, tá doiligh smaoineamh ar pit, really, leis an fhírinne a rá. Like, bhí sé, like, bhí, bliain really den scoth agam em like an rud amháin was I'd say probably an pit amháin a bheadh a bheadh ann and this is such a non-complaint but like mar go raibh mé chomh gnóthach an t-am ar fad like bhí like mé like really tuirseach like do chuid den bhliain em but like oh no bhí mé ag d'obair ar chlár radio agus chlár televis ag mm. tar oh no no I'm living I'm, I'm living the dream oh god it's not Jack arm like Neil really I don't think we'll handle really girl actually no do you know what tap it him I can't believe it was actually blocked a monster again could you ring mass me your engine
didn't all and crave the heron that was a real, that was a, that was a real pit There's a fun great day. That was a that was a real, that was, that was a real pit. There's a it was really um yeah yeah that's unfair. Bhí Jackar. I know go is sa station Eil James bud bhí lu éarm go más á Eil really you know football is a real winner. Oh shut up Emmy lad stop that shite. So Carrie was the real winner. agus sin go haige bhí an. I can't believe that. Yeah. So she did a pit. So that was the pit. And last was the pit. And then I mean, peak.
Ní drug pit é sin ar bhela, like, níor hardly like, rud bhí dit go no. persanta do do. Ein, mo gré a mo chundai agus mo chrí part gur dáma cho fata sin.

Bhfuil aon rún agaibh don bhliain? Bhfuil aon rún agaibh don athbhliain? Beidh bliain níos fearr fiú ná 2025 againn. Boom. Mar a dúirt tú, manifestation. Tharla sé.
Ranifestation mar a deirimse féin. Sin an rud a bhímse a dhéanamh. Ní dhéanaim manifestation, déanaim ranifestation. Yes!

God love him, he has enough on his plate, tá sé tráthach. Right, sin é, bainigí sult as an deireadh seachtaine agus beimid ar ais arís anseo gan mhoill le eagrán úr de Seansálaithe ach go dtí sin, slán agus beannacht. Slán! Slán!